amalawi what is dirty money ndalama zimene timapeza mopanda dongosolo kugulitsa chamba madragi kuba katapira juga boma limaletsa kuwedza nsomba ku lake malawi ena amawedza ndikumagulitsa kuotcha makala and even village bank that is dirty money timalimbana ndi anthu olemera kuti akuchita money laundering akuti bushiri mpinganjira akuzembesa misonkho what about poor people oumba njerwa maganyu matenanti olima kumunda amalandira malipiro pamanja without paying tax mabiluda amapeza contract yomanga nyumba amakwalala pa mtengo wa 5 million 800,000 2 million amalandira yonse pamanja osapereka msonkho

that is all money laundering tiyerekeza traffic agwira minibus yopanda mapepala mapeto ake alandirapo zawo ndikumusiya kuti azipita vuto si driver koma polisi corruption si nkhondo yolimbana ndi anthu amene tikuona kuti akuchita bwino pachuma tapitani ku immigration road traffic and every government institution amene akukhomerera si anthu olemera boma limaletsa kuotcha makala ndi chifukwa chani makala omwewo amaotchedwa kumwanza kuneno komanso kuntcheu koma makala amenewa akupezeka ku blantyre that is corruption and money laundering taonani ku judiciary olemera samangidwa chifukwa majaji amalandira dirty money zili ngati wa traffic kulandira dola ku minibus yopanda pepala you can't blame a driver even maloya amateteza mbava zoopsa taonapo maloya akuteteza anthu akupha chigawenga chinathyola nyumba kupha munthu ndi kuba ndalama kukhoti amatetezedwa ndi maloya maloya amenewa amalipidwa ndi ndalama zakuba now funso nkumati tikulimbana ndi anthu olemera okhaokha chifukwa chani amene akubisa ma passport ku immigration ndi oyimba there is a guy ochokera ku mangochi anasaka passport chaka chatha anapereka ndalama anadilitsa 200 to 300000 passport sinatuluke kodi amene akubisa passport imene ije ndi oyimba corruption is a system tikuyenera kupanga blame ma institution judiciary police financial intelligence and so forth makala amayenda bwanji kuchoka ku ntcheu up to ndilande market chamba chikuchoka nkhotakota ndikafika ku blantyre ndi vuto Bushiri kapena telefoni ya Mpinganjira money laundering tax evasion is not about rich people anthu osauka ndi amene akupanga corruption kwambiri kuyerekeza ndi mabwana tapitani m'midzimu mukaona akalimbana za subsidy mafumu akukhomerera anthu awo kodi ndolemera ngakhale kogulira fetereza kwa ADMARC akukhomeredwa anthu osagula fetereza akuwauza kuti fetereza wa 10000 upereke 20000 so let us blame them all together instead of hatred munthu akalemera akakhala ndi ndalama si tchimo mukapita maiko ambiri ogwira ntchito amapereka misonkho yokwera kuyerekeza ndi mainvesta ngakhale kumalawi kuno ma civil servant akupereka msonkho 40 percent koma mainvesta anthu amene ali ndi makampani awo anthu amene akupanga mabizinesi akupereka msonkho ochepa ku america jeff bezos elon musk mark zuckerberg ndi mabilionea pa stock market samagulisa masheya amangobwereka ndalama ku mabanki and use stock holdings ngati kolatero monga mukudziwa ngongole are not considered taxable income koma ukagulisa masheya ukhoza kulipira msonkho ndiye zimene akuchita anthu olemera amene mabilionea ngati elon musk mark zuckerberg ndi ena otero iwowa akafika pa stock market samagulisa masheya amakampani zimene amachita amangotenga loan ku mabanki ndi kuyika kolatero stock holding that is why mudzapeza kuti tesla ndi ya elon musk meta facebook ndi ya mark zuckerberg samalola kutenga masheya ndikuwagulisa anthu ena mwachidule american billionaire amazemba msonkho pogwiritsa ntchito system imene ilipo kale same applies ku malawi anthu olemera amagwiritsa ntchito maofesi akatangale pozemba misonkho should we blame rich people kapena maofesa in that institution mabodza a bakili muluzi tv pakozi a dpp osali madzi munthu wolemera akafika pa immigration akhoza kugwirizana ndi ofesa ndikupereka ndalama ngakhale passport inu mukhoza kuyendera chaka zaka passport osatuluka munthu olemera akhoza kungofika ndi 500000 ndikutuluka siku lomwelo so the problem is the system tisachite blame anthu kuti ayi anthu awawa ndi anthu akuba anthu awawa this anthu awawa that no munthu akakhala wolemera si chimo matimu aku europe la liga english premier league kuli madrid arsenal barcelona manchester united matimu onsewa amapereka misonkho yochepa kuyerekeza ndi player amene amulemba ntchito Haaland mwachitsanzo ku Manchester City amapereka msonkho wokwera koma timu ya Manchester City imapereka msonkho wochepa who should we blame Arsenal Manchester City kapena British government
tamvera kaye nyamata ndiye ndikudziwa kuti akamanena bodza la wona bakunkuyu ndikuthokozeni ine sinimafuna kumuyankha wa bakili tv mukayenda kupita ku escom immigration water board judiciary and many institutions timapeza kuti vuto ndi maofisa 1964 kunali loya colin cameron anali loya wa henry chipembere kamuzu banda anakhazikitsa lamulo lamulo limeneli limanena kuti munthu akamangidwa boma lili ndi ufulu wompanga detain 10 years or 20 years without trial so Colin Cameron anapita ku khoti ndikukatenga injunction amatsutsana ndi chiganizo cha kamuzu ndi chifukwa chani akufuna kumamanga anthu detention without trial kamuzu atadziwa kuti mlandu umenewu ndiluza anakwiya ndikumpanga deport mzungu ameneyi kuti azipita kwawo mlandu unathetsedwa amalawi akhala akuzunzika zaka 31 kumangidwa detention without trial Machipisa Munthali kwa Chikulamayembe anamangidwa 27 years in prison, anatuluka 1992. Titalandira democracy lamulo limene linasinthidwa, kodi anasintha chifukwa chani? Kamuzu amagwiritsa ntchito detention bill kuzunza anthu achipani otsutsa boma, anazunzidwa kwambiri. Munthawi ya democracy taona milandu yopanda ntchito, anthu amamangidwa ayi iwe wapezeka ndi corruption kulandidwa katundu kuzunzidwa from there mlandu uja sumapitirira umakhala 10 to 20 years katundu ma bank account frozen
mwana wa ine amakanidwa kupita kupangidwa treat mpakana tinantumira amwina mwana atintumize ku malawi we sent our child here kunoko ku malawi atabwera kunoko ku malawi boma la south africa linalemba chikalata kwa steve steven kayuni amene steven kayuniyo pa nthawi imeneyoyo anali i think um, uh, dpp mm. anakamba kukana kuti mwana wa ine apite akalandire treatment ku kenya mpaka mwanayo anamwalira
may 2023 akhoti anathesa mlandu wa bakili muluzi umene amamuganizira kuti anaba ndalama zokwana 1.7 billion anauthesa mu may 2023 now may 2024 akhoti anathesanso mlandu wa saulos chilima umene amamuganizira kuti anaba ndalama ndi sattar and this time around akhoti athesanso mlandu wa norman chisale umene amamuganizira kuti anapeza katundu munjira yakatangale so these things zikuchitika chifukwa chani vuto la makhoti makhoti anamumanga chisale ndikumulanda katundu anamulanda mabank account koma analephera kubwesa chilungamo iyeyi wakhala kudikirira chilungamo kukhoti zaka 5 chilungamo sichinabwere now angothesa mlandu chifukwa aboma alibe umboni
a stephen kayuni Mulungu akukhululukireni. Kumene muliko, Mulungu akukhululukireni. Munazuza ine, munazuza family yanga, munazuza azibale anga, azibale anga akuvutika because of you. One day, chilungamo chidzaoneka. Chifukwa iwowo ndi amene anapanga zinthu zabodza zimene anzawo akuvutika nazo today. And ndiliuze mtundu wa Amalawi, a Stephen Kayuni ndakana kuwakhululukira. Ndinayankhula nawo pa foni, through munthu wina wa ku mcp kupepesa a stephen kayuni kundipepesa kuti adandilakwira ndipo iwowo ali ready kuthandizira Kubwera kudzakupepesa ineyo ndikunena pa- panopa mtundu wama a stephen kayuni ngati ndikunama mubwere pano pa zodiak

Anthu ena aja, kodi achimwene aja sadandikhululukirebe? Nde ndikuti yankho yake sindayankha amene mukuwatuma ajanso ndikuyankha pano pa TV. Stephen Kayuni sindizakukhululukirani moyo mwanga. Ndimapemphera of course koma sindizakukhululukirani. Munazuza family yanga, munazuza ana anga, kukuuzani kuti lipirani school fees za mwana inu ndikukana.